mɛrisenɛri bi naani ni wɔɔrɔ kunkanko kuma na alasani daramani watara a kun banna min ma a y'o kɛ mali ko fɛn saba bɛ ɲinin a fɛ fɛn fɔlɔ a ka sɔn k'a fɔ k'a filila k'a ye sariya sɔsɔ a sɔnn'o ma togo fidɛli sarasoro y'o kominike kalan ko wɛrɛma ko mankeman kɛra fɛn filanan a kana maa wɛrɛ foyi ci mali territoire kan k'a sɔrɔ mali ma yamaruya d'a ma a ko n'o don n ka maa fɛn fɛn bɛ yan n b'a bɛɛ lasegin n'i y'a mɛn dɔwɛrɛ bɛ ci dɔw de bɛ yan fɛn fɛn bɛ yan n b'a bɛɛ segin wa dɔwɛrɛ tɛ na ɔ a sabanan asimi ye min ɲini o de ye k'a fɔ a ka na engagement ta k'a fɔ a tɛ mali destabiliser ɔ k'o balanna ye di o de wolola pression na fan bɛɛ lajɛlen fɛ sotigi bɛ taa sennama bɛ taa CEDEAO bɛ ci togo bɛ ci union africaine bɛ ci nations unies bɛ ci faransi bɛ ci makɔrɔn bɛ ci bɛɛ bɛ ci mais asimi est resté imperturbable parce que mali tɛ jamana dennin ye bilen ɔ u tun banna ka na mali deli fo u b'a kɛ ni pression de ye ɔ ado y'a dɔn sa k'a fɔ pression tɛ maliyɛn ta Les Ivoiriens ont compris que le Mali ne marche pas avec la pression. C'est diplomatie. O de bɛ fɛn ɲa Mali la. Donc, euh, Téné Birahima Ouattara, photocopie. Ni a sigi b'a ko ado yɛrɛ don ɔ o ni ado yɛrɛ ka directeur de cabinet fidèle sarasoro u nana ɔ nk'u ma se ka na ten dɛ u taara togo de togo président Faure Gnassingbé de ye a kaman da u kan ka na

i ye nin kuma in mɛn ko la situation actuelle n'est pas tenable à, à, à terme o kɔrɔ ye ko min bɛ ka kɛ eh, nations unies fɛ sa o tɛ se ka laban quoi Antonio Guterres ko ko il faut régler vite cette question ko vraiment ko dɔ kɛra ni mɔgɔ ninnu sɛgɛnna k'a fura kan ka ɲini ko quelques irrégularités bureaucratiques ko sariya sɔsɔra a y'o kuma fɔ ɔ ko i fo o si ke mini suma ka manda u ka adate kɛlɛ cogoya la a manda bi an to ne gute sɛbɛn bɛ ka nin fɔ sanni ko i fo o si de fɔso bi afiri kɛnɛ den pɔosisi de la e de lu an tɛ todi ɔ ni a sɔrɔ bɛ bɔ yɔrɔ min n'a dɛmɛ bɛ wɔɔrɔ min o ka ɲini k'a d'u ma ou bien jamana minnu bɛ contribuer diɲɛ seleke na u ka contribuer k'a d'u ma nin discours in c'est un discours mɔgɔ kan k'i hakili to nin na parce que mali ye nin de ɲini a mɛnna a ma nin sɔrɔ ɔ ko n'o ma kɛ ko minisuma bɛ mandat min na sa a bɛ baara min na sa diɲɛ ɲɛ fɛ k' a tɛ se ka laban ko ani tɔgɔcɛn sirilen ɲɔgɔn na ani tɔgɔcɛn sirilen ɲɔgɔn na a tɛ se ka laban ɔ donc ale ye tiɲɛ ye ale ye tiɲɛ de kɔni

ko e sylvain e ka sin ka t'i cun angleterre wala londres sa ou bien faransi visa t'i bolo passeport yɛrɛ t'i bolo ou bien passeport b'i bolo visa t'a kan n'u y'i minɛ o b'i kɛ cogo di a ka sɔrɔ marifa t'i bolo marifa t'e bolo mais ninnu nana de sans accord sans autorisation sans visa marifa b'u bolo en plus ko jɔnni bɛ se k'a to o ka k'i ka jamana kan ko donc k'a kuma bɛ kɛnɛ kan maintenant ko ko in a bilara justice ka bolo kan quoi ko justice malgré que u ye ko min kɛ a kɔlɔlɔ ka jugu ko justice sɔnna ka mɔgɔ saba bila u la n'o ye muso ye ɔ ko donc ko o b'a jira k'a fɔ ko in kan ka ɲini ni hakili de ye pression tɛ se ka taa ni u ye o ye Abulayi Jɔpu ka kuma ye ɔ sisan ado kɛlen ka nin bɛɛ de dɔn sa vieux ɲamakuji monsieur sans délai a y'a dɔn sa k'a fɔ a ka bagabaga n'a ka micmac c'est pour fiasme o ti mago ɲɛ mali ye o ti anw perturber a sɔrɔla ka na ni delikɛlaw ye ɔ delikɛla a dɔgɔkɛ b'a la n'o ye tene birama watara ye u bɔlen u ye mun de fɔ de

Tene birama watara ko ko y a un malentendu ko fɔɲɔgɔnkɔ de donna mali ni côte d'ivoire cɛ ko ils sont venus ko ka na kuma asimi goyita ni mali fɛ ko k'a lajɛ u ka ko in nɔgɔya ale ni ado de y'u ci ka na ɔ ko pour que u ka se ka kuma nin ko in kan ko asimi y'u bisimila ka ɲɛ ko k'i darɔ kuma f'u ye k'u mana segin k'u bɛ t'o lase vieux Ɲamakuji ma ado ma ɔ ko Abilayi Mayiga o fana y'u bisimila u ye bɛnkan dɔ kɛ n'o ye memorandum ye min bɛ ye layidu kan ye bɛɛ bɛ min bonya pour que ɛɛ mɔgɔ ninnu ka se ka bila Côte d'Ivoire y'o tɛliyara k'o signer o t'i ka fɛn ye kopi kelen dira Côte d'Ivoire ma o t'i ka point kelen ye sa dɛ o ye n ka point kelen ye o point kelen min tora sisan n'o ye layidu kan ye k'a fɔ ɛɛ an ti nin ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ bilen an ti mali déstabiliser quoi ɔ donc o memorandum u y'o signer ka ban aa asimi ka point saba dafara
non tiɲɛ yɛrɛ la asimi ye fɛn saba min laɲini dɛ a dafara ado b'a don tan a b'a bɔ tan u b'a fɔ yen fɛ u b'a fɔ e y'asimi kumakan mɛn nin ko in na e mercenaire minɛ kan siɲɛ kelen yan a ma kuma o Mais a tɛ kuma nous sommes un état sérieux a tɛ kuma ɔ donc ado a sɛgɛnna diɲɛ dugu la munumunu na o y'a kɛ ballon ye tɛpo tɛpo po pa po pa po sisan a sɛgɛnnen de nalen filɛ nin ye sisan ka taa ko bon ko an bɛ deli an ka taa an ka taa asimi deli wa an b'a kalama a bɛ kalo fila bɔ ado bɛ deli la pour que asimi ka se k'a ka mɔgɔw recevoir asimi ko non k'a b'a ka agenda lajɛ fɔlɔ ko Pur ko porokan sarie don foroyasin bɛ de ye deli kɛ ka de ɲini pur que u ka se ka na dɔnku n'u nana n u bɛ na mɔgɔ jɔn b'u sɔrɔ nla don o de ye tɔgɔ ye tɔgɔ de nan sɔrɔ nana dɔn da la dɔnku kumaw ɲɛna u ni a tilalen ko bɔn n b'aw bila ka taa an ka mini de taa fɛ yen bɛnkan min a ka kan ka tɛmɛ ni mali cɛ an ka sima min ni kɔrɔ ka kan ka si a ye taa aw ka taa si u taara ka t'o signer i y'o photocopie de ye sisan fa o kɔntannen don parce que sisan u b'a dɔn Ablaye Diop b'o fɔ ko sisan kɔni a k'ale ye volonté de part et d'autre k'a ye ŋaniya ɲuman ye Côte d'Ivoire fan fɛ a ye ŋaniya ɲuman ye fɛnɛ Mali fan fɛ parce que Mali bɛ ŋaniya ɲuman na kɔrɔlen mais Côte d'Ivoire de kun banna donc sisan ŋaniya ɲuman yera Côte d'Ivoire fan blocage bɛ min ko donc malgré la gravité malgré k'u ye fɛn min kɛ a bɛ kiri bolo kan Ɔ ni Asimi Goïta farala olu fɛnɛ ka kan ka kiri deli kiri b'a sagoya de la n'a y'u ja a b'u bɛɛ bila su in na n'a y'u ja u b'u kantigɛ k'u kunkolo dulon ɔ mais nin min kɔni kelen filɛ aa mali ka bonya de seginn'a ma tariku de kan ka nin sɛbɛ minnu bɛ ka histoire sɛbɛ u kan ka nin sɛbɛ an denw n'an mɔdenw nin ka kan ka da zana na u ye quoi parce que ni an kun ye ninnu bila manamana ko la ta Ado mana deli kɛ k'i kunkolo siɲɛ mali ye min fɔ saba min fɔ k'a k'o kɛ cɛta saba min fɔ a ma cɛta saba in dafa n'an kun y'u bila ten walahi diɲɛ kun bɛ tigɛ an na an mɔdenw kun bɛ tigɛ an na an denw kun bɛ tigɛ an na ɔ sisan diɲɛ seleke naani bɛɛ y'a ye Ado ye mɔgɔ bila ka na deli la mali la ni image nin ye carona fan bɛɛ fɛ diɲɛ bɛɛ y'a ye Ado min kɔnɔ ko ale de ye sunjata ye ou bien ale de ye Pharaon ye A ka minisiri ye foli kɛ ko sɔnna ko pere sɔnna ka bisimila tun ko ko tan t'a bolo a y'a fɔ sɔnna ka u bisimila u tun ka sogo sigi n'o ye dɔn sisan ko a bɛ jɔ b'a fɔ ka nɔgɔya ko mali ni kɔɔriwa k'an ye balimama de ye relation min b'an ni ɲɔgɔn cɛ on doit tenir compte de ça mankan wɛrɛ kana wuli bilen vraiment ko fura ka sɔrɔ o tɛ diplomatie kuma ya ɔ oh, mais ko labanna tiɲɛ de ma koyi donc bi anw bi wasa ni mali ye ne m'a fɔ k'u bila dɛ mais hali n'u bila nin kɔfɛ sa anw sago kɔni sɔrɔla mm-hmm. ne Seydou kɔni sago de sɔrɔla parce que mali ye fɛn saba min fɔ ni Ado kun ma don da fɛ aa ah, n'u kun bilara o ni mun ne kun bɛ taa dɛ ɔ donc sisan an sago sɔrɔlen kɔfɛ an kɛlen ka jo sɔrɔ sa est-ce que n'i jo faga mun ne bɛ bɔ a kɔnɔ ah, i jalaki tɛ wa mais je ne sais pas Asimi Goïta de b'a dɔn dɛ min ka kan ka kɛ dɛ mm, mm, mm. n'a y'u bila su in na an y'a faamuya n'a ko k'a t'u bila fɛnɛ an ne kɔni y'a faamuya ɔ donc voici la situation min kɔni kɛra ɔ e yɛrɛ ka yɛ la i bɛ mun faamu ayiwa mɛ min faamuya na o ye an ye temps perdu nin ko in kan kosɛbɛ ka kun kɛ eh, alasani daramani watara ka eh, nin kuma jaran da hali ni sijɛtigi don ni an ko an bɛ ko wele a tɔgɔ la a ka eh, danyɛrɛla kumaw ni kafalenya kumaw mhm. fili ni i donna fili la ne hakili la wala n'i ko k'i b'i dɛn su fɛ ka taa sɛkulukulu la k'i bɛ taa sɛ minɛ ni sɛtigi y'i ye yanni e k'a fɔ k'i bɛ pɛrɛnpɛrɛn n bolo bila i bɛ n bolo minɛ ni mun ye i tɛ deli i bɛ deli kɛ i bɛ deli kɛ o la e bɛ sutura i denw bɛ sutura o ye sɛtigi dɔ tigɛ na mais ni e minɛna i bolo ma gɛrɛ ado yɛrɛ de y'a yebaga caya donc ale jigi tun bɛ diɲɛ kan cogo min na ale hakili la diɲɛ bɛna Sinon ko in mɔgɔ ninnu minɛna don min mali ye tile fila de kɛ u bɛ k'u ɲininka ko yala a b'u dɔn wa a t'u dɔn ko k'u t'a kalama ni ado tun ye mɔgɔ bila su bɛɛ ni a ka ministre de la défense bila su bɛɛ ka na asimi goyita deli kuluba k'a fɔ vraiment nin kɛra a man ɲɛ malidenw yɛrɛ tun tɛ bɔ a bɛɛ kalama ne ye fɛn fila de noter nin ko in na sedu umaru tarawele fɔlɔ o ye ado ka jɔnmaya ye ka ɲɛsin mali ma o de yɔrɔ la ne bɛ e rejoint k'a dɔn k'a fɔ de ni condition saba in tun ma rempli asimi tun man ka ninnu bila parce que jɔnmaya de y'i kɛra mali la ado fɛ ale ka influence dans le monde o bɛ se ka kɛ sababu ye ka nin décanter k'a sɔrɔ problème ma bɔ a la voilà a ka relation filanan ye mun ye o ye de k'a fɔ ko nin ye exemple fɛnɛ ye ado ma ani diɲɛ bɛɛ ma k'a jira k'a fɔ jɔnmaya ye kara ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ni ko kɛra a bɛɛ ka bɛɛ bonya quoi parce que organisation min filɛ ni ale hakili jigi dalen don kan n'o ye cedeao mandat tɛ olu bolo mission tɛ olu bolo ka u sen don nin na o tɛ se donc ale tun bɛ fɛ ka min privilégier o ye menace de ye il a brandi o ye bloc de ye quoi bloc tɛ kɛ dun filɛ nin ye asimi tɛgɛ kurulen taama de o kɔrɔ i bɛ se k'o kɔrɔ fɔ an ɲɛna Sedu o ye détermination de ye n tɛ siran n pɛrɛnnen don mɔgɔ min tɛgɛ kurulen bɛ taama o pɛrɛnnen don kɛlɛ kama o pɛrɛnnen don saya kama wagati bɛɛ bon n'i ko k'i b'o menacer yɔrɔ i bɛ su k'o yɛrɛ la a ye su k'o yɛrɛ la donc ne bolo a seginna a yɛrɛ ma maliyɛnw yɛrɛ lafiyara ne yɛrɛ kɔni ne bɛ e ka position fana na alihamudulila an bɛ nin de ɲini Maliyɛnw bɛ côte d'ivoire ivoirien bɛ yan na olu de ko k'u b'an ka mɔgɔw gɛn waati dɔ la k'u b'an ka mɔgɔw attaquer o bɛɛ ye menace ye hali ko k'u b'an ka ambassadeur bali n ko n'u y'a kɛ an bɛ côte d'ivoire ambassade ci ka bɔgɔ kɛ ba joliba la an bɛ se k'a fɔ ji kɛla ɲamakuji la ne ka faamu la ji caman yɛrɛ ɛ ɲamakuji bɔli ɲɛ kelen a ye so ɲɛ kelen k'a la ala ka faamuya ko ɲuman d'a ma